Vous allez bien, comment ça va Vous allez bien, comment ça va Alhamdulilahi rabili alamin an b'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na fɛn fɛn ɲɛ b'an na an ka page officielle kan n'o ye tropic rouge officiel ye an bɛ aw fo k'aw barikada k'aw waleɲumandɔn waati dɔ la an y'a kibaruya lase aw ma ka fɔ fɛn min ye n'ala sɔnna a ma an bɛna sigi ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ n'an k'o ma ko émission spéciale o ye émission spéciale kɔnɔna na an y'a jira aw la k'a fɔ jamukan minnu bɛ a kɔnɔna na émission an bɛɛ kunko a n'a bolofaraw la émission dɔ ye kɛrɛnkɛrɛn na denmisɛnninw bɛ se ka ladamu sɔrɔ cogo min na ladilikanw ni bilasiralikanw bɛ se ka fɔ denmisɛnw ye cogo min na walasa u bɛ se ka Ala dɔn denmisɛnya kɔnɔ k'i cɛ siri denmisɛnya kɔnɔ ka se ka bonya ni karama sɔrɔ denmisɛnya kɔnɔ ka sɔrɔ n'a ma kɛ ni tiɲɛni ni dɔrɔku ta ni joint min ye o émission kɛrɛnkɛrɛnnen min n'an y'o sigi denmisɛnw tɔgɔ la an n' an karamɔgɔ bɛna a kun fɔlɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye ustaz salifu ɲange ye émission min ni an k'o ma ko siniɲɛsigi kɛnɛ an b'o kɛnɛ

wala madada ila madaduhu wala wujuda ila wujuduhu an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ka ala barikada ka kisi ni nɛɛma ɲini ala fɛ ani barika a k'o jidi ala kira ni a so denkɛ sanumanw kan a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu tugur'u la fo ka taa se diɲɛ wili ma ya rabi ala ka ɲɛ olu la kɔfɛ n'an bɔra ye foli masegin sira kan an b'i yɛrɛ fo ka a fɔ i ye ko ala k'an ni aw dɛmɛ ala k'an n'aw wasa si jan ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a di an bɛɛ ma ala k'an bɛɛ wasa ni ala kira hɔrɔma ye sola muhamadu ali an bɛ ala fo yani an ka don an ka ɲininkali jaabi kɔnɔ i ye question min kɛ ani i ye thème min fili an senkɔrɔ n'an ka kan ka pan a kunna wala n'an b'an sen jɔ a kan an bɛ sɔrɔ k'o kɛ o de an b'an karamɔgɔ fo n'o ye aseyidi seri usumani madani hayidara ye a n'a ka denbaya an b'u fo olu de kɛra diɲɛ bɛɛ ma sababu ɲuman ye ka diɲɛ bɛɛ dɛmɛ ka kɛ diɲɛ bɛɛ fɛ ka hɛrɛ don diɲɛ kɔnɔ k'a kɛ diɲɛ ye hali ni diɲɛma dɔw ye an b'u fo u b'o wulikajɔ n'o sɛgɛn n'o ɲani min na diinɛ ye silamɛya ye ala yɛrɛ ye mun kɔsɔn ala kira ka diinɛ ka kunkɔrɔta a kɔfɛ a n'a ka denbaya de y'u sen da ala kira sen da nɔ na bi diɲɛ laban tile in na an b'u fo o de la dan tɛ foli min na an b'u fo mun fana na anw ka sigi ta ja kan diɲɛ bɛɛ k'an ye réseaux sociaux kan an ka ɲininka an ka fɔta la diinɛ la an k'an ka fɔta fɔ a la k'an to nin azi in na nin denmisɛnninya in na k'a sɔrɔ an ma kalan mɔgɔw mago bɛ kalanba min na fɔlɔ an m'o kɛ mɔgɔw mago bɛ dɔgɔtɔrɔya minnu na mɔgɔw bɛ fɛn minnu jate ko karisa kalannenba don fo n'i y'a ye i ja bɛ tigɛ a bɛ arabukan fɔ n'a nu ye a bɛ kan wɛrɛ fɔ n'a nu ye angilɛkan fara faransikan kan k'a sɔrɔ an m'o sɔrɔ fɔlɔ hayidara de y'o sababu ye anw ɲɔgɔnna k'an sigi ka kuma diinɛ na hayidara de y'o sababu ye a ka ŋaniya ɲumanya de ye nin se an ma a ye nin de ɲini a ye nin de ɲini sabu a mago bɛ de funankɛninw ka diinɛ in minɛ u ka diinɛ in minɛ u bolo fila la u k'u seko kɛ nin diinɛ in na sabu nin diinɛ in bɛ laban funankɛninw de bolo ne hakili b'a la a b'a fɔ a ka kuma dɔ la a ko tumana min na ala kira ci mɔgɔkɔrɔbaw ko i wolola an ɲɛna denmisɛnninw de ko ala kira an b'i kɔ wa an bɛ sa i nɔfɛ ani musow tɔw ye fadenya de sama u n'a cɛ nka denmisɛnninw de nana k'u yɛrɛ d'a ma i mago bɛ mun na i bɛ fɛ mun ka kɛ i ka laɲini ye mun ye ko o sabati u ka kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna denmisɛnninw de y'o kɛ ala ka diinɛ na o tuma na anw fana y'o denmisɛnnin fitinin kelenw de an si ma taa yɔrɔ si an tɛ dɔnni tabali kan bali tila kɛra dɔnni min na Serifu Usumani Madani Hayidara ye min fɔ kuranɛ na hadisa la dɔnnibaa sɛbɛ tɛmɛnenw ye minnu fɔ an y'olu an y'o o de labɛn ka na o de fɔ tila kɛra o dɔnni na o tɛ dɔnni kura ye min bɛ ɲini k'i bɛna bɛɛ labɔ o kalama ko sabu bɛɛ t'a kalama fɔlɔ an ka kuma ninnu ye o de ye an bɛna min fɔ yan An bɛna mɔgɔw hakili de lajigin n'o tɛ an tɛna fɛn fɔ yan min ma deli k'a fɔ sabu an tɛ dɔnni tabali kan tila kɛra dɔnni min na an bɛ ka sigi o de kan o la an bɛ don an ka ɲininkali kɔnɔna na an karamɔgɔ an bɛ kuma tɛmu min kan o ye denmisɛnw ye ladilikan ni bilasiralikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin denmisɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnya na walasa u bɛ sira min kan n'o ye bangebaa bonyabaliya sira ye n'o ye dangadenya sira ye n'o ye dɔlɔmin sira ye n'o ye zuwɛnmin sira ye n'o ye dɔrɔguta sira ye bilasiralikan ni ladilikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ denmisɛnw ye i ye ɲininkali min kɛ an na k'a fɔ ko bi funankɛnin bɛ se k'a ka funankɛninya kɛ cogo di Zɛnɛsi bɛ se k'a ka zɛnɛsiya kɛ cogo di a musoman fara a cɛman kan diɲɛlatigɛ kɔnɔ dugukolo kan ka balo hɛrɛ la ka diɲɛ ɲuman sɔrɔ ka lahara sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma pɛridiya a fila dɔ la kelen si la o bɛ se k'a kɛ ni min ye o tɛ se k'a kɛ ni min tɛ o tɛ se k'a kɛ f'i ka min minɛ an bɛna o de fɔ su in na ni emisiyɔn in kɛnɛ kan ala kira ye min fɔ o la an bɛna an da maga o de la o de la ala kira samana funankɛninw de nɔfɛ a ka ɲɛnamaya la a samana jeunesse de nɔfɛ a ka ɲɛnamaya la bilahi ala kira jigi dara jeunesse de kan kosɛbɛ silamɛya histoire la ka hali da u la k'u bila kɛlɛw ɲɛmɔgɔyaw la ka da u la k'u bila guvɛrinɛriyaw la ka da u la k'u bila mɛriyaw la ka da u la k'u bila anbasadɛriyaw la ka da u la k'u k'a ka ciden ye ala kira y'o bɛɛ kɛ jeunesse de a kila o kila bɛ yen a bɛɛ kɛra denmisɛnnin fitininw de a ye minnu ci ka taa dugu wɛrɛw la a yɛrɛ ka ci k'a don u da u ka taa lase taa nin kɛ tan taa nin fɔ tan taa karisaw ni karisaw taa nin ɲɛ f'u ye histoire kɔnɔ a kila bɛɛ denmisɛnninw de cɛkɔrɔba sijɛw t'a la kabini yan fɔlɔ an b'a dɔn ko ja ala kira mago tun bɛ denmisɛnninw de la hali bi n'a yɛlɛmana ni cɛkɔrɔba dɔw mago tɛ denmisɛnninw na bi cɛkɔrɔbaw ma denmisɛnninw jate foyi ye bi cɛkɔrɔba dɔw cɛkɔrɔba dɔw bolo dɔrɔn an b'aw balo an mago bɛ aw la de dɔrɔn a k'an ka baara kɛ an mago bɛ foro sɛnɛ la a y'o t'o sɛnɛ a y'an ka baara kɛ dɔrɔn a y'aw sen bɔ a bɛɛ la denmisɛnnin t'i sen don diinɛ la denmisɛnnin ka mun bɛ diinɛ ko la denmisɛnnin bɛ mun fɔ diinɛ la denmisɛnnin ye bɛ mun kɛ diinɛ la cɛkɔrɔba dɔw y'a faamu ten ko denmisɛnninw k'u sen bɔ a bɛɛ la ni diinɛ ko nana ko denmisɛnninw k'u sen bɔ a la u ma kalan u tɛ fɛn dɔn mais ni jɛnɛya nana denmisɛnninw y'o wanɛ ye ni kamalenbaya nana denmisɛnninw b'o ɲɛ dɔn o diplɔmu b'u bolo ni sungurunbaya nana denmisɛnninw b'o ɲɛ dɔn o diplɔmu b'u bolo an ka taa si feere la n'o nana denmisɛnninw b'o plan dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ka kogow cun ka taa bin mɔgɔw kan u ni n'a nafolow nɔfɛ denmisɛnninw de y'o diplɔmuw sɔrɔ bi tɛgɛrɛ bɛ f'u ye k'u kun ka kɛnɛ a yɛlɛmana kira tun mago b'a la cogo min a yɛlɛmana ten bi cɛkɔrɔba caman fɛ ka kira ka laɲini bɔ a la pewu k'a sɔrɔ kira bɛ wele da yɔrɔ o yɔrɔ silamɛya ka ɲɛtaga la hali furu la a ye ɲininkali kɛ u bɛ kan ka denmisɛnninw de bali bi furu la bi bi k'u si ma taa yɔrɔ si u bɛ sa joona k'u bali furu la bi nka u bɛ kan ka jɛnɛya min kɛ ala de b'a hakɛ dɔn k'a sɔrɔ kira ye wele da ya ma'ashara shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji ila akhiril hadis kira ko n b'a ma funankɛninw n b'a ma funankɛninw a ye funankɛninw de wele jɔnni ko a ma funankɛninw wele jɔnni a ye funankɛninw de wele cɛkɔrɔba sijɛ ko tɛ cɛkɔrɔba min taara retraite la ko tɛ trois poches in ko tɛ funankɛnin min jɛnɛya se bɛ e min ye n kan bɛ e de ma ka kogo ta ka cun walimuso kan o se bɛ e min ye kan bɛ e de ma e funankɛnin yo i t'a lajɛ i ka furu kɛ i bɛ sunkuruntigɛba min na a lajɛ i ka furu kɛ i bɛ kamalenbaya ni garanteya min na dugu kɔnɔ ani bɔsiya i yɛrɛ ɲuman na ka sɔrɔ bulofɛriya don a lajɛ ka furu kɛ sunkurutigɛ min n'i b'a la n'i y'o wanɛ ye ni kalandenw yɛrɛ b'i bolo a la gɛrɛnkuntigiya la gɛrɛn bɛɛ bɛ sunkurutigɛ nka e de y'u ka wanɛ ye e de y'u kuntigi ye sunkurutigɛ plan a bɛna da e de ɲɛ kɔrɔ e de b'a fɔ karisa e ka taa karisa nɔfɛ n'a ma sɔn karisa la karisa bɛ taa n'a ma sɔn karisa fana la dɔ in fana bɛ taa o plan bɛ labɛn gɛrɛn minnu na denmisɛnninw de bɛ yen olu de bɛ se k'a tiɲɛ bi hali société kɔnɔ olu de bɛ se k'a tiɲɛ jamana kɔnɔ olu de bɛ se k'a tiɲɛ kabila kɔnɔ olu de bɛ se k'a tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ o de la ala kira y'a jigi da jeunesse kan nka bi jeunesseya lanɔgɔra jeunesseya kɛra fu ye a bafouéra a tɛ f'i ma jeunesse ɲuman k'i kun ka kɛnɛ f'i ka kɛ fuden fuden ye mun ye ka kɛ dangaden du kɔnɔ i kana pro ɲɛ sigida la i kana pro ɲɛ hali i fa ka baara dɔrɔn i kana o ɲɛ i masaw ka baara i kana ɲɛ e kɔni bɛ du kɔnɔ dɔrɔn i dulonnen don i masaw la ani i masa filanw na i tɛ se ka foyi ɲɛ i yɛrɛ sigarɛti min joint min dulɔ min a ka bon hakili ma jeunesse bɛ ka min kɛ bi jeunesse bɛ ka min k'u taala ye bi i yɛrɛ b'a ye o ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn sira la mais an faw ɲɛ b'o la an baw ɲɛ b'o la o de la hakɛ dɔ bɛ an n'an faw cɛ lahara bilayi u tɛ don alijinɛ kɔnɔ u ka hijiw n'u ka seliw an'u ka sun minɛlen kɔfɛ bilayi u tɛ don alijinɛ kɔnɔ n'u ma hakɛ d'an ma anw denmisɛnninw n'u ma hakɛ d'an ma bilayi u tɛ don alijinɛ kɔnɔ u sen tɛ alijinɛ la fiyewu sabu ala ye anw bɔ olu kɔ solo de la cɛkɔrɔba ninnu ala ye an garisigɛ don olu de la ala tilala k'a f'u ye u k'u janto an na u k'u janto an na u kana sɔn an ka muruti u kana sɔn diinɛ juguya ka kɛ diinɛ jugu ye ka kɛ jogo jugu ye u kana sɔn ka kɔgɔ an na u k'an lamɔ ka ɲɛ mais an masaw y'an to filile u ka sira foyi t'an na ala kira ko u k'an lamɔ cogo o cogo u y'u sen bɔ a bɛɛ la ko bidenw don o tuma na an ye bandiya kɛ ka vagabɔnya kɛ ka kɔnɔ da walimusow la ka sɔrɔ ka fɛɛrɛ ɲini gundo la k'an b'o furu siri ko bɔ kana taa kɛ o kalama faw y'u ɲɛ tugu o bɛɛ kan faw tilala ka denw mara o kan u ka jogo juguya den dɔw bɛ yen bilahi quartier kɔnɔ u ye bɛɛ tɔɔrɔ sigida la u ye bɛɛ tɔɔrɔ u ka tɔɲɔli bɛ se bɛɛ ma sigida la u bɛ bɛɛ fa nini u bɛ bɛɛ ba nini u fa filanw u m'u to u ba filanw u m'u to u bɛ bɛɛ ba ta segi la segi min bɛ da mɔgɔw kunna ka yaala mɔgɔw ba de b'u bolo u sanfɛ u dalanɛn na ka neniw kɛ ka bilenw seri ka faniniw ni baniniw kɛ
an karamɔgɔ o yɔrɔ la an b'a fɛ ka min fɔ denmisɛnw b'o o caman kɛ bi u bɛ tila k'o kɛ wasonanko ye k'o kɛ fierté ye parce que ko quartier la mɔgɔw bɛ siran olu ɲɛ ko n'olu bɔra dɔrɔn olu bɛ fɛn kɛ fɛn min ka d'u ye ko sigidalamɔgɔw bɛ siran u ɲɛ quartier la mɔgɔw bɛ siran u ɲɛ u sigiɲɔgɔnw bɛ siran u ɲɛ i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ o siran ɲɛ fɔ ko kuma in na alhamdulila an ka kuma nɔfɛ tugu la i ye ɲininkali min kɛ k'a fɔ jeunesse bɛ ka min kɛ jamana in kɔnɔ bi i b'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔw bɛ jeunessew don carré kɔnɔ bɛɛ mɔgɔ si man far'u ɲɛ fa filan man far'u ɲɛ ba filan man far'u ɲɛ hali dɔgɔnin filan man far'u ɲɛ sabu u bɛ dalajuguya min ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ olu yɛrɛ fɛ o ye cɛfarinya de o ye cɛkisɛsiya de e ka cɛfarinsiya ma jira mɔgɔ si la f'i bangebaw et puis nkalon ka k'u neni k'u dɔgɔya ka bilen sari cɛba danto karisa ye mun ye cɛ n b'a den faga a tɛ se ka kuma n'a kumana n bɛ le vieux yɛrɛ ta segi la n'a ma sɔn n b'a da ci n b'a boxer leze yɛrɛ tɛ se ne la o an ka jeunesse bɛ nin de fɔ ko leze tɛ se olu la a fa filan k'o tɛ se ale la sabu sise min b'ale bolo ale b'o sɔgɔ ka gulɔw min ka manamanakanw fɔ ka bɛɛ ba ni bɛɛ fa neni jeunesse ya tiɲɛlen don nin dama de la a bɛɛ fugariya ni solariya de a si tɛ cɛfarinya ye cɛfarinya bɛ min cɛfarinya bɛ min o tuma na an bɛ min fɔ jeunesse ye dɔrɔn kuma lasurunya la ala kira ka hadisa dɔ de b'an bolo an t'a fɛ ka pan o kunna bisimila f'an k'o fɔ jeunesse ye u k'u yɛrɛ waaju n'a ye don dɔ la cɛ dɔ bɛ kira fɛ yen kira bɛ k'a waaju ibn abasi ko ten yɔrɔ n'i bɛ hadisa fɔ bi n'i m'a fɔ wa sɔhahahul albani u t'a dɔn ko hadisa in ka kɛnɛ o bɛ nin hadisa in na wa sɔhahahul albani albani ye nin hadisa in kɛnɛya ko ibnu abbasu ko ten don dɔ la ala kira funankɛni dɔ don a bɛ k'a waaju a ko igtanim khamsan qabla khamsin fɛn duuru tɔnɔbɔ

i ka funankɛniya dɛ en tant que tu es jeune plein i bɛ min kɛ o sanga o ka kɛ ala ko la i k'i yɛrɛ di ala ma gundo ni bange na ka seli minɛ a seere ka alabato minɛ a seere k'i jogo ɲɛ a seere ka bangebaaw bonya a seere gɛrɛnasigi tɛ baasi ye n ka fara ɲɔgɔnnaw kan an wulila yɔrɔ kelen an wulila kin kelen na an wulila quartier kelen na an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko dɔ la ni silamɛya contre tɛ o bɛnnen don jeunesse bɛɛ kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma o la en tant que société jɔli jamana jɔli a y'a kɛ mais o kɛtɔ a y'a ɲɛɲini fɔlɔ yala a bɛ bɛn an somɔgɔw ma wa a bɛ bɛn an ka sigida an faw ma ye wa an kana don an bangebaaw gasi la an kana kɛ dangadenw ye a y'o de fɔ ko i ka funankɛniya a kɛ ala ko la i ka funankɛniya kɛ cogo di yanni i ka kɔrɔ i ka funankɛniya kɛ a fɔlɔfɔlɔ i ye si sɔrɔ i balikuyara i yɛrɛ y'a ye hadamaden nɛgɛ de i yɛrɛ y'a ye i tɛ se i yɛrɛ la mamu ani fifiw ani ajaw u bɛ pankunpalaya min na dugu kɔnɔ janjigiya min na dugu kɔnɔ serré regarde mon dos donni minnu na dugu kɔnɔ boribori fu minnu na kamalenbaw nɔfɛ bluffeurmanw olu nɔfɛ dictatemaniw e ɲɛ b'o la sungurunin ninnu ye cogo ka ɲi u kanu b'i la e yɛrɛ y'a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ma furu kɛ n bɛ don jɛnɛya ninnu na bilahi n bɛ don jala e yɛrɛ b'a dɔn n bɛ don jala i yɛrɛ b'o dɔn jaloku kɔni i b'o kɛ siga yɛrɛ t'o la o tuma na yanni ka taa don jala ka t'o jɛnɛya ka kɔnɔ da o la o ka kɛ lebu ye a ka sigida ni aw ka du ma taa se i bangebaw ma vraiment ne si sera cogoya tɛ n bolo mais n'aw bɛ n dɛmɛ a ye muso di yan n'o tɛ a man ɲi n bɛ jɛnɛya kɛ n'i y'o fɔ bangebaa hakilitigi hakilitigi bilahi a bɛ muso d'i ma a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ i ka muso furu hali n'a b'a jɔ n'a ye mais an jeunes dɛsɛra o de la o de girinyara an da ma mais chérie je t'aime vraiment tu me manques ne m'i ye bi n tɛ sunɔgɔ n'i ma da yɛlɛ n bɛ don ni fenêtre ye o ma girinya an da ma mais an ka taa fɔ an faw ye a ye muso furu k'a d'an ma n'o tɛ an bɛ tiɲɛni kɛ o girinyara an da ma mal asaf i yɛrɛ b'a ye dɔrɔn jeunesseya tiɲɛna quoi jeunesse kan k'o de dabila u ka civiliser n'i yɛrɛ y'a dɔn i bɛ tiɲɛni kɛ ni sira min ye a man ɲi a yiri bangebaw la u ka don i n'a cɛ O yɔrɔ la an b'a ye i b'a ye jeunes filles caman fana bɛ yen n' i ye furuko kuma f'u ye dɔrɔn u b'a fɔ ko e t'olu ka hɛrɛ de fɛ olu mago bɛ kanu dɔrɔn de la parce que ko olu ma se furu ye i b'a ye cɛmisɛnnin caman bɛ yen bi a b'u obliger ka jɛnɛya kɛ musomanninw de b'u provoquer parce que ni donna ni furu ye mɔgɔ mɔgɔ kan bi an ka jeunesse la cɛw yɛrɛ b'a kalama ni donna ni furu ye mɔgɔ mɔgɔ kan bi a ka dɔgɔ très rare minnu bɛ se k'i bisimila furu sira kan f' i ka don ni kanu de ye bon o yɔrɔ in fana na o de bɛ cɛ caman fana attirer ka bila manamanakow la ka ɲɛsin musow fana ma wa i y'a fɔ cogo min na jɛnɛya caman bɛ yen musow de b'a provoquer kabini denninw fini don cogo la u mansaw m'u lamɔ ka ɲɛ u bɛ fini don cogo minnu kɛ i yɛrɛ b'a ye zɛnɛsiya tiɲɛna a bɛ segin o dɔrɔn de ma parce que e y'a ye e ye jeune de ye i fa y'i bila ka bɔ a ka dugu la ka na a ka ca la a tiɲɛniw bɛ kɛ mɔgɔw fɛ walidugu de la duguba kɔnɔ yan kɔni o dɔnnen don nka ka bɔ wula kɔnɔ bɛlɛli kan i baw bɛ da o de kan ani faw i faw tɛ hali seri sukaroma sɔrɔ ka min e nana tunga la jamana in kɔnɔ yan faaba kɔnɔ o yɛrɛ ɲuman na ko faaba Bamako e taara tunga la yen i ye wotoro pousser daminɛ bangebaa duwawu b'i kɔ dɔɔni o bɔra a ma i taara baara kɛ min ka ɲi million bɛ sɔrɔ baara minnu na i y'olu sɔrɔ o tuma na denmisɛnnin minnu bɛ tigɛ ka jan na jɛnɛya de ka di olu ye furu man d'u ye jeunes filles caman bɛ yen jɛnɛya de ka d'u ye sabu furu man d'u ye mun na u bɛ manamanakan jumɛn fɔ k'a fɔ ko ni bi kamalenninw ye mɔgɔ min furu k'u n'i ka furu tɛ laban o ye lagalagatɔya idée de ye mun na n'a sɔrɔla u ka e furu ka t'i tiɲɛ k'i bila e dun bɛ t'i yɛrɛ d'u ma mun na u k'i tiɲɛ k'i bila jɛnɛya la e ko ko n'u y'i ta k'i furu k'u b'i tiɲɛ k'i bila i tilala ka t'i yɛrɛ d'u ma u k'i tiɲɛ k'i bila e da kelen de y'o fɔ ka i ma manamanakan fɔ wa o manamanakan de bɛ jeunesse da musow u bannen bɛ furu ma k'a kɛ kamalentigɛ ye kamalentigɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ nata de don parce que ne mago bɛ téléphone da gɛlɛn na ni kamalen ye ne furu a ka gɛlɛn k'o sɔrɔ a bolo dɛ kamalen ye waritigi ye ne donna ka furu la a b'a doni jigin n ka musakaw bɔli la fo hakɛ min bɛ n'a cɛ du kɔnɔ dɔrɔn mais sisan k'a to kɛnɛ ma ka ne to kɛnɛ ma n bɛ se ka fɛɛrɛ a ma o i bɛ fɛɛrɛ a ma cogo min na ale de bɛ fɛɛrɛ e ma sabu e bɛ kalo dama dama kɛ i bɛ k'a ka wari dun waa mugan waa tan don dɔ la bilahi a bɛ dɔrɔgu kɛ ji la k'a d'i ma i b'a min a bɛ t'i jɛnɛya o planw caman bɛ yen zɛnɛsiw b'o dɔn u bɛ dɔrɔgu de kɛ ji la k'a d'i ma k'i lasunɔgɔ ka t'i jɛnɛya kɔnɔ dara mɔgɔ caman na u ma bɔ a kalama ninnu de don u y'o ta zeniw nɔfɛ yala de fɛ ani bandiw u bɛ taa otɛliw ni fɛnw na ani bariw ni arayanw na u bɛ t'u lasigi ka ka furakisɛw kɛ jiw kɔnɔ ka buwasɔnw san k'u k'a min bilayi e b'o min i bɛ tingitango i ye furakisɛ de min a bɛ taa n'i ye so dɔ kɔnɔ k'i jɛnɛya ale ka waa mugan ma kɛ fu y'a bolo a ye waa tan min d'i ma ko selicinin i ko o musaka o ma kɛ fu y'a bolo a y'i sɔrɔ o tuma na kana sɔn o ma e ka kan ka kɛ civilisation mɔgɔ de ye ka civiliser k'a ye vraiment nin tɛ ko ɲuman ye i jɔ n ka n yɛrɛ don furu la n k'a fɔ n bangebaaw ye karisa ka di ne ye u ka n di karisa ma furu la yanni n ka tiɲɛni kɛ yanni kɔnɔ ka da n na n ɲinɛ ma n ka jɛnɛya n ɲinɛ ma n ka furu kɛ o de ka ɲi n ka den ɲɛnama wolo terima kuma in faamu o de la hadisa in filanan ala kira o de fɔ wa sihataka kabila sukumika i ka kɛnɛya aw kabila almaradi yanni i ka bana i kun ka kɛnɛ waati min diɲɛ bɛɛ sɔn b'i ye ko baro kun ka kɛnɛ dɛ ee baro kun ka kɛnɛ koyi a fa mana bila ci o ci la i yɛrɛ b'a dɔn a kun ka kɛnɛ a bɛ moto girin a bɛ moto ninnu ta a bɛ mobili bura a kɛrɛ kan o kun kɛnɛya b'e la cɛ karisa a bɛ se bɔlɔntan na dɛ a ɲɔgɔnna tɛ an ka quartier bɛɛ a bɛ se ka mɔgɔ saba ko ɲɔgɔn fɛ o mankutu minnu bɛ f'i la waati min na k'i k'o waati kɔlɔsi i k'o kɛ ala ko la kana ala sɔsɔ o wagati kana ala tanama kow kɛ o wagati kana sɔn jɛnɛya ma o wagati kana sɔn sonyani ma o wagati kana sɔn binkanni ma o wagati kana sɔn jogo jugu ka sɔrɔ i la o sanga i ka kɛnɛya yanni i ka bana wa ginaka kabila fakirika i ka setigiya ala ye kɛnɛya d'i ma ka wari ɲini i ye wari sɔrɔ funankɛniya la dɔw bɛ wari sɔrɔ funankɛniya la mɛ u bɛ taa bɛɛ tiɲɛ musow de la ka taa bɛɛ tiɲɛ barisow la k'i kana sɔn ma wa ginaka kabila fakirika i ka funankɛniya sɔrɔ wagati i ye wariba sɔrɔ wagati min na taa hiji fɔlɔ muso furu a wari la yanni i ka jɛnɛya kɛ a wari la yanni i ka taa mobili san denni ye miliyɔn naani o miliyɔn naani taa tila i fa n'i ba cɛ u bɛ dugawu k'i ye anw de bɛ wariw jɛ an baw n'an faw la ka taa di an jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn ma ko civilisation ka tila k'an yɛrɛ wele facebook ni fɛnw kan k'anw ye dugawu denw ye ni min taara dɔrɔn a n'a ba ye foto ta k'i bolo da a ba kan na ma nin ba de filɛ e dugawu den don dɛ a taara a ba fo danga den don a bɛ sunguruba ta de kɛ a taara ba min fo o y'a deli waa kelen na a ma sɔn k'a d'a ma mɛ a taara waa tan d'a jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn ma o nana i bolo da a kan na ka video kɛ o de b'o kɛ dugawu den ye an kɛlen bɛ ka kow de turuturu kun kan den minnu y'u faw ka sira minɛ n'u bɛ ala ko la olu k'i teri ye i n'olu ka yaala hali n'aw taara sufɛ yaala la bilayi n'i n'olu bɛ yaala i bangebaw bɛ da i la de u tɛ tigɛ i la sabu u b'a dɔn ninnu bɛ taa yɔrɔ min o ye ala ko kɛ yɔrɔ de o de la a y'a fɔ a sabanan i ka fɛrɛlenya kabila sugulika yanni i ka koron yanni a k'a fɔ n'i bɔra su in na n b'i kan tigɛ ha i tɛ bɔ su in na bilen dɛ sabu an y'a dɔn i bɛ min na o i ma kɔnɔ da mamuni denmuso la a baramajan denmuso fana b'i bolo yanni i ka kɔnɔ da o la anw tɛ sɔn i ka bɔ dɛ yanni o ka k'i la k'i k'i ta kɛ ala ko de la teri m'a faamu wa hayataka kabila mawutika ko i ka ɲɛnamaya k'o kɛ k'a ɲɛ yanni i ka sa an sera dandugu de sisan i ka ɲɛnamaya k'o kɛ k'a ɲɛ yanni i ka sa o de ye dandugu ye lahara taga de ye dandugu ye hadamaden ka dandugu o ye saya de ye bilayi i bɛ siri siriko saba ani kankɔrɔ meleke ka t'i da kaburu kɔnɔ et puis mɔgɔ wɛrɛw t'o kɛ han i ko ko fa min b'i fɛ i ko ko ba min b'i fɛ n'u y'i bange olu de b'i siri ka fara mɔgɔw kan ka t'i fili kaburu kɔnɔ
An karamɔgɔ waati korona ka ban k'a jira lamɛnbaaw ni lajɛbaa bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ fɛn min ye nin ye jamukan kura ye jamukan min ni an ko a ma ko sini ɲɛsigi kɛnɛ an n'an karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛnɛ kan n'o ye ustazu salifu ibrahim ɲangi ye n'ala sɔnna a ma an n'ale de bɛ ka jamukan in ɲɛnamaya k'aw ladɔnniya k'a fɔ aw ka to k'aw sɔgɔlen to an ka page officielle la n'o ye tropique rouge officiel ye an karamɔgɔ kuma laban kuma na folikan min b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya na an ka page officielle filɛbagaw ma ani an ka dɛmɛbagaw ma parce que mɔgɔw bɛ minnu bɛ ka an dɛmɛ ka se k'an sponsoriser walasa an ka nin baara ninnu bɛ se ka sira sɔrɔ dugawukan min b'i bolo ka ɲɛsin olu ma kuma laban na i b'o lase an b'i yɛrɛ fo fɔlɔ k'i wale ɲuman dɔn i bɛ wuli ka jɔ ni baara ni sɛgɛn ni ɲani min na ani e yɛrɛ bɛ cɛsiri min na jamana in kɔnɔ a dɔnnen don kabini kayi yan i y'i to kayi ka diɲɛ bɛɛ sɔrɔ n'i ka wuli ka jɔ n'i ka cɛsiri ye dɔw yɛrɛ b'a kanu bi ka hali u ɲɛ da i kan i ka baara nɔfɛ ka wuli ka don dɔnnibagaw kan ka wuli ka don karamɔgɔw kan ka t'u dala sumusumu dɔw ye nin kɛ gawaya de nka e de nana ka nin kɛ civilisation ye kayi yan ka nin kɛ waso ko ye jeunesse k'a ye o la an bɛ e de fo ni mɔgɔ ye nin daminɛ kayi yan e de don histoire la ka se dɔnnibagaw ma vidéo ka taa mɔgɔw filmer ka kuma diinɛ na e de y'a daminɛ yan et puis mali bɛɛ kɔnɔ nin ɲɔgɔnna ka dɔgɔ dɔw yɛrɛ fɛ n'i ma wari d'u ma i man ka nin kɛ dɔw ye nin kɛ wari ɲini sira de mais e bɛ k'a kɛ fisabililahi ala kama i ma dɔrɔmɛ kelen ɲini a la fo n'i ye min sɔrɔ a la o tuma na o ye dalilu de e yɛrɛ bolo an b'e de fo la n'i y'i cɛsiri o la i ka lahara ka ɲi ni nin ye i ka lahara ka ɲi ni nin ye o tuma na ka lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ fɛnɛ fo mɔgɔ minnu bɛ k'an lajɛ sur facebook réseaux sociaux youtube an b'u bɛɛ fo dɔnnibaga minnu bɛ k'an lamɛn karamɔgɔ duba minnu bɛ k'an lamɛn an bɛ foli ɲɛsin kayi karamɔgɔ du bɛɛ ma kayi karamɔgɔ bonda du minnu bɛ kayi yan an b'u fo u dɔnnen don yan u y'a ɲɛ jamana in kɔnɔ dugu in kɔnɔ yan u m'a cɛn ala ka n'u sara jamaatu ansarudini islamiya cɛ o cɛ bɛ kayi yan a wudu karamɔgɔw an b'u bɛɛ fo nin ye olu bɛɛ ka garibu fitinin de ani u ka denmisɛnnin fitinin kayi wudu karamɔgɔw ani wudu karamɔgɔdenw kayi yan anw de kɛra olu dala ne ye bi ka kuma an ɲɔgɔnnaw fɛ n'o tɛ u bɛɛ bɛ se ka kuma u bɛɛ bɛ se ka kuma kuma ka kan ka di u bɛɛ ma nka u bɛɛ jɛnna n'a ye anw ka kuma ka kuma an ɲɔgɔnnaw fɛ u b'u ka ŋaniya ɲumanya de yira a n'u ka mɔgɔ sɛbɛya an b'u fo et puis nin ka d'u ye u yɛrɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ ne la Ala ka n'u sara Ala ka n'u sara minnu bɛ k'an lajɛ an b'an lajɛbaa jɛkulu bɛɛ fo salamu aleyikumu warahmatulahi taala wabarakatu an b'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na nin tun ye an karamɔgɔ ye an bolo n'o ye Usaz Salif Ibrahim Ɲangi ye k'a fɔ aw ye k'a fɔ nin ye an ka emisiyɔn tako fɔlɔ ye Fɛn min ye emisiyɔn ye emisiyɔn min ni an ko a ma ko siniɲɛsigi kɛnɛ nin y'a tako fɔlɔ ye n'ala sɔnna ma nin tɛna kɛ a laban ye an b'an dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ani an filɛbaa bɛɛ lajɛlen k'a fɔ aw ma ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalamu aleyikumu warahmatulahi taala wabarikatu